E teneus sa lsc, teneus sa lsc, ma castieus sa Sardigna cument'est, funtzionau at, de candu sa càtedra, ddu teneus su bilinguismu imoi gràtzias a sa lsc? Sa resposta est una sceti, no, ita bolit nai ca non fait, bolit nai ca tocat a pigai atera cosa, e s'atera cosa chi Chi teneus est sa dòpia norma, atra possibilidadi no ci nd'at. Eis a nai, ma sa LSC no at tentu tempus ancora de cumpriri s'arresurtau suu. E andat beni, ma sigumenti seus in democratzia, in democratzia una cosa scioberada bolit unu tretu. Po nai, innoi seus in sa provìntzia de Casteddu, sa giunta de Grazianu Milia dd'eus scioberada, at a mantenni unu tretu de cincu annus. A su de cincu annus eus a nai, beh, est andada beni, est andada mali, sighi, opuru feus un'atra cosa, pigaus un'atra cosa. Custu a sa LSC Custu non si cumprendit? Custu tretu de depi averiguai, de dover verificare i resultati, candu est? Non si scit. Non si scit ca est totu su sistema pagu democraticu. Deu si si nau a si firmai pagu pagu a pensai su sistema differenti chi seis intendendi oi aintu de custu aposentu. E su sistema chi ant postu in sa Regione. In sa Regione sa LSC no est nemmancu passada in Consillu, in Consillu arregionali. Sistema de democratzia est. Ma forsis no nc'est passada ca sciant ca inguni iat essi bellu. Innoi no sceti su Presidenti at nau, nosu po dda pigai dd'eus a passai in Consillu. No! Ma no, de prus puru, obereus su forum in sa retza, nella rete, pinigaus totu is parris e chi serbit fintzas dda torraus a modulai, segundu su chi bessit de sa sotziedadi. Intzà innoi si biri craramenti chini scioberat una cosa ca ddi praxiri ca 'olit cussa e bastara e chini dda scioberat ca tenit in conca sa stima po su populu sardu, po sa genti sua. Ma custu ita podeus nai? Podeus nai chi mancai chi fèssimus scioberende immoi, chi no fèssimus biendi cantu at faddiu, quanto ha fallito, s'LSC tocat a pigai a marolla sa dòpia norma campidannesa e logudoresa a su pròpiu, poita, Arrexonis chi funt craras, ca totu is sardus, de cumenti teneus sa pròpiu dinnidadi, sardus de Cabu 'e Bàsciu e sardus de Cabu 'e Susu, depeus essi rapresentaus de sa pròpiu manera, no podit essi chi unu s'agatit, nareus, sa mesa posta, il tavolo apparecchiato, Est cun d'una bariedadi ofitziali arregionali, acanta meda a sa bariedadi sua, e unu atru depat fai unu traballu de tres bortas tanti. E prus boleus andai contras a sa storia, campidanesu e logudoresu s'agatant a scritus cun balori ofitziali, no de literadura. Su sardu est famau intre is linguas chi ndi benint de su latinu po tenni is primus documentus chi funt documentus ofitzialis e no documentus literarius. Duncas su sardu s'agatat scritu, giai de s'annu milli, campidanesu a una parti, logudoresu a s'atra. E aici sa genti s'est portada sempri, s'est portada sempri e difatis sa literadura chi nd'est nàscia agoa, camminendi in is sèculus fintzas a oi, est una literadura o campidanesa o logudoresa a su noranta po centus. E no est una literadura de bidda campidanesa, de una bidda logudoresa. Chini scrierat custa grandu bariedadi, in accordiu, a cuncòrdiu, in armonia cun is atrus scridoris, at bessiu una forma comuna, chi est sa chi at pigau su comitau scientificu cumenti arreferimentu. Duncas su traballu, a contu fatu. Ddu teneus giai. E craramenti chi nosu pigaus sa cosa naturali funtzionat. Chi feus atra cosa strana, non depeus essi nosu a depi arrespundi a sa pregunta ma perchè il doppio standard? No, sesi tui a depi arrespundi ma perchè una variante unica? Ca sesi tui foras de arregula, sesi tui foras de naturalesa, sesi tui foras de sa storia de Sardigna. Ant a nai, Ma totu is pòpulus fortis cumenti su cadelanu, su friulanu, no tenint una dòpia norma ma tenint una bariedadi sceti, ant pigau po totus po sa bariedadi ofitziali. E anda beni, ma tocat a dda nai totu sa cosa. E dd'ant rendida totu ca a ndi nai una parti sceti cumenti a contai fàulas. Narende totu sa cosa est ca sa Catalugna chi aici tanti si praxit, sa bariedadi chi ant pigau est sa bariedadi de sa capitali, e sa capitali est Barcellona, e ant pigau sa bariedadi chistionada de su prus de sa genti, ca a marolla si praxat o no si praxat, una politica bincit chi bincit s'interessu de su prus de sa genti. Intzanu in Sardigna sa capitali su prus de sa genti est in Cabu de Giossu, po chistionis istòricas chi si podint praxi o no praxi, però est aici. E chi nosu oindì boleus fai calincuna cosa bona po sa Sardigna, po sa genti nosta, est custu chi depeus tenni sempri in conca. Su Friuli est sa propriu cosa. Tanti chistionant de modello friulano o modello friulano. Ma pai, deu mi speru chi fessint in bona fidi. Cumbinat a totus, no? Est su callenti de, de un'arrennegu a nai cosa pagu scìtia. Ma ca in Friuli, est sa pròpiu cosa, ca sa bariedadi umpada no est bènnia de una bidda de monti allacanada a sa Slovenia o allacanada a facci a su Vènetu, est bènnia de sa chistionada de su pranu de Udine, chi est su logu anca nci bivit prus genti e duncas, cumenti est in Sardigna su Campidanesu, E su logu de cussa bariedadi est arresurtada prus adellantada, pius sviluppata, no funt andaus a circai la varietà più conservativa, cussa prus antiga, ant nau in Ùdini in su pranu, giusti cussa chi est andada prus ainnantis, est sa prus chistionada, est sa chi tenit prus literadura, e andat beni, seus in democratzia, no est chi podis pigai po cuntentai una bidda de centu personas, Ti depeus scarèsci de sa bidda de centu milla personas. Gràtzias.